Ok, aw folen don le 21 juin 2026 le 21 juin 2026 numéro de plus 34 663 10 14 06 ŋana i bɛ nin kuma in lamɛn samiru dalufin kiriri min tɛ yɛlɛma yɛlɛmacogo t'a la diɲɛ samirutigi si tɛ yen ko min ka samiru ko ye tiɲɛ ye k'a ma tɛmɛ nin sira in de fɛ k'a ma nin de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'i sigi samiru dɔnni kan ŋana ni nin tɛ maa o maa bolo samiru gindo t'a bolo wa a tɛ fɛn dɔn samiru ko la samiru ye ala ka dantanfɛn de samiru bɛ yen wuranɛya ye ala ka dantanfɛn de wuranɛya bɛ yen a tɛ sɔsɔ sɔsɔcogo t'a la jinɛ ye ala ka dantanfɛn de mɛ ŋana samiru tɛ wari dilan samiru tɛ wari dun a t'a duncogo dɔn mɛ an bɛ don min kɔnɔ i ko bi ne da t'a ko la n sen t'a ko la n t'a baara kɛ cɛ ye n t'a baara kɛ muso ye wa n ni mɔgɔ tɛna jɛ a baarako kuma kan n ka ɲɛnamaya kɔnɔ mɛ n'i mago b'a dalufin kiriri la i b'a kunmabɔ n b'a d'i ma ŋana ni maa o maa ko samiru dalu b'a bolo samiru gindo b'a bolo k'a bɛ samiru baara kɛ ni a ka samiru tɛ se ka nafolo espɛsi karaba ka n'a d'i ma fo ale bɛna baara dɔ de kɛ k'i ka taa ko don dɔ k'i bɛ kɛ nafolotigi ye n'a danna o ma i ka nafolo ta i ka poroze kiri n'a ye i ka nafolo ta i k'i masaw duwawu ɲini n'a ye ne de bɛ k'a f'i ye a tɛ sɔsɔ sɔsɔ cogo t'a la diɲɛ tɛti si tɛ se ka nin sɔsɔ k'a daminɛ nizeriya benɛ kamerun fo ka taa ɛnde maa tɛ min bɛ se ka nin sɔsɔ fo ka taa faramasɔn kɔnɔ iliminati kɔnɔ maa tɛ min bɛ se ka nin sɔsɔ sanw mana se a b'olu ka sanyɛlɛmaw ye o a wari bɛ bɔ min u ka maraziw la a b'u ka maraziw ye fo burɛti de bɛ ta ka wari cɛ ka na n'a ye a b'u ye a maa dɔw bɛ olu bɛ bɔ ka wari tila cogo min na souvent samiru bɛna wari dɔ d'i ma a b'a f'i ye nin wari in yanni ka nin wagati se wari in bɔ i k'a bɛɛ tila k'a ban i kana don n'a dɔrɔmɛ kelen samiru b'o fɔ k'i obliger k'i bila o la ne yɛrɛ y'o caman kɛ ka taa mɛ bi ne t'a sira kan wa n tɛna taa sira kan mɛ n'i mago b'a dalufin kiriri la k'i tɛ siran i bɛna n b'a d'i ma mɛ i b'a kunmabɔ dɛ i b'a kunmabɔ dɛ paseke ne yɛrɛ m'a sɔrɔ gansan mɛ ne kɔni t'a sira kan bilen ne bɛ n ka cɛkɔrɔba de kɔ bamananya sira kan tamasere sira kan n b'o de kɛ mɛ ɲɛ b'a la su ni tile ne yɛrɛ bɛ ka nin ko in lagosi mɛ hali bi ne ka telefɔni tɛ ka se ka jɔ mɛ n'i mago b'a dalu la n b'a d'i ma i b'a kɛ min mana bɔ a la i kungo don ka d'a kan depuis le 27 deuxième mois 2023 bilahi i bɛ se ka samiru karaba i siso kɔnɔ a bɛna nafolo d'i ma samiru bɛ taa dɔ de jigi tigɛ ka n'a d'i ma fo k'o de faamu samiru tɛ wari dilan a tɛ wari dun bilahi n'i ye samiru karaba a b'i ɲininka i mago bɛ min na n'i ko k'i mago bɛ montant min na a bɛ taa dɔ de jigi tigɛ ka n'a d'i ma mais a mɛn o mɛn i n'a bɛ kari ɲɔgɔn na dɛ mais n'i mago b'a dalufin na i tɛ cɛ si sɔrɔ k'a donna Illuminati kɔnɔ k'a ma nin de kɛ ka sɔrɔ k'a don a kɔnɔ a tɛ yen i bɛna mɛn ka ɲa mais i b'a kunmabɔ de samiru dalufin kɔni i b'a kunmabɔ de parce que mun de b'a ko kɔnɔ bi tɛti bɛɛ bɛ kɔnɔnafili la depuis le 27 décembre 2023 warimugu dɔw b'a dɔw ka so kɔnɔ bilayi taalayi n'u ye mɔgɔ sɔrɔ walahi n'u ye mɔgɔ sɔrɔ u bɛ warimugu in d'i ma i yɛrɛ bɛ taa ko tɔ ɲɛɲini o mɔgɔ baden de bi wari espèces b'u ka so kɔnɔ i bɛ saraka i bɛ fɛn dɔ de d'olu ma dɔrɔn a kɛra misi ye a kɛra so i b'o de d'u ma dɔrɔn u bɛ wari mugu cɛ k'a d'i ma parce que olu bɛ fɛ k'u débarrasser ka bɔ a wariw la mais i bɛ se ka samiru dalu bɛɛ kɛ i yɛrɛ ka so kɔnɔ ka samiru karaba a bɛ taa dɔ jigi tigɛ ka na don so kɔnɔ ka n'a d'i ma a tɔ b'i yɛrɛ de bolo n'i kɔni bɛ diɲɛ fɛ bi bi in na i bɛ se k'a kɛ n'i bɛ diɲɛ fɛ n'i mago tɛ saya la i mago tɛ balo la k'i bɛ tɔgɔ de fɛ i bɛ diɲɛ de fɛ n'i ye n contacter n b'a dalu d'i ma mais a bɛ kunmabɔ de dɛ n t'a di maa si ma fu parce que ne yɛrɛ m'a sɔrɔ fu mais bi ne kɔni t'a sira kan wa fo ka n sa n tɛ taa sira kan mais n ɲɛ b'a la n ka telefɔni tɛ ka lafiya malgré que n bɛ k'a ko lagosi su ni tile n ka telefɔni tɛ ka lafiya donc pour que e k'a dɔn a bɛ yen a tɛ yen tiɲɛ don tiɲɛ tɛ e ka ne contacte ba ye n b'a dalu d'i ma i b'a k'i ka so i bɛna dɔn k'a bɛ yen i bɛna dɔn ka ala ka dantanfɛnw don mais samiru bɛ na position kelen min fana na maa si t'a dɔn o samirutigi si tɛ yen k'i bɛ se k'a fɔ samiru bɛ na nin position in na fɛn minnu don u bɛ se ka na position sugu bɛɛ la o b'a ko kɔnɔ u bɛ se ka na position sugu bɛɛ la ka n'i ɲininka ŋana n bɛna fɛn dɔ f'i ye e ka maa caman bɛ yen e k'u ɲininka ba ye souvent u bɛna wari bila u ka so kɔnɔ bilayi tala u bɛna sɔrɔ dɔ bɔra wari in na i b'a sɔrɔ so da sɔgɔra kile b'u yɛrɛ bolo dɔw yɛrɛ bɛ hali ka coffre-fort souvent u bɛna sɔrɔ ka coffre-fort kɔnɔ walayi wari tara kɔnɔ u t'a dɔn min y'a ta samiru bɛ nin kɛ samiru n'a donna i ka du kɔnɔ n'i m'i farati i b'i ka baarakɛlaw i b'u bɛɛ se porobilɛmu ma a bɛ k'i ɲɛna k'i ka baarakɛlaw de bɛ k'i ka sokɔnɔ wariw suɲɛ a bɛ k'i ɲɛna k'i ka lamɔdenw de bɛ ka don i ka chambre kɔnɔ k'i ka wari suɲɛ ni samiru sɔmina nafolo la du o du kɔnɔ n'i m'i farati a du bɛ ci parce que sitanɛma fɛn de don mais n'i mago b'a dalufin kiri la i bɛ n ɲininka n b'a d'i ma mais n t'a baara kɛ mais n b'a dalu d'i ma min tɛ yɛlɛma yɛlɛma cogo t'a la i yɛrɛ bɛ min kɛ i ka so kɔnɔ i bɛ bɔ n'a nafolo ye wa tant que i yɛrɛ m'i da waga k'a fɔ mɔgɔ ye e ye nin de kɛ k'a sɔrɔ bilahi talahi mɔgɔ t'a dɔn mais ŋana ko b'a kɔ dɛ walayi bi bi in na ko b'a kɔ i b'a dɔn fɔlɔ ni ko kun b'a kɔ u b'a f'i ye na bɔ bɔ i ka taa nin kɛ tan a y'i ja a m'i ja i bɛ i bɛ t'o kɛ souvent an tun bɛ mobiliw ni n'i ye mɔgɔw ɲɛna u b'a ɲɛna ko alakamako de don an tun bɛ motow ni an tun bɛ so jɔ k'a ni bilayi alakamako kun tɛ parce que a nafolo dɔ bɛ k'i bolo souvent i b'i yɛrɛ débarrasser a la souvent ko bɛ ko la n'i y'o kɛ i b'a dɔw jeni i bɛ kisi a problème ma mais e ka ne contacter ba in bilayi n b'a d'i ma i b'a k'i ka so a tɛ yɛlɛma yɛlɛma cogo t'o la wa i tɛna maa si sɔrɔ fo n'i taara nigeria ou bien bénin min bɛ se k'a d'i ma ta parce que olu fana bɛ don nin sira kelen in de fɛ wa olu fana sigilen bɛ nin kelen kan i tɛ don samiru domaine yɛrɛ kɔnɔ cent pour cent n'i ma nin kɛ quoi n'i y'a kɛ dɔrɔn o y'i donnen samiru ko kɔnɔ jagoya tɛ kɛ karamɔgɔ ye jagoya tɛ ka kɛ baarakɛla ye mais bilayi taala dalu fin yɛrɛ yɛrɛ n b'a d'i ma mais ne kɔni da t'a kuma la voilà a lakari fana tɛ n bolo parce que n t'a ɲɛɲini hali k'a lakariw dɔn an bɛ don min komi bi a lakari yɛrɛ tɛ yen aw folen don